An balima saoro tewe lajɛbaa bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ waleɲuman fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ni aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye an b'a fɔ sa aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye sikaso ye an b'a jira aw la k'a fɔ sikaso komin o ye dugu mugan ani seegin bɔɲɔgɔn ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye a mɛriba n'o ye kalifa sanɔgɔ san wolonfila bɔɲɔgɔn a y'o kɛ sikaso eh, komin yɛrɛ o kunna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a sera ka baara caman kɛ sikaso komin yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛna aw hakilila jigin a dɔ la sabula mun na min ye i ka dɔn k'a fɔ kalifa sanɔgɔ san wolonfila bɔɲɔgɔn a y'o kɛ sikaso komini kunna a sera ka baara kɔrɔbɛ minnu kɛ minnu ye sikasokaw nafa wa minnu fana ye an ka jamana maaɲɛmɔgɔw fana nisɔndiya o dɔ ye jumɛn ye min ye i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ san wolonfila bɔɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ a sera ka ekɔliso bi wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn i ka dɔn k'a fɔ k'o kɛ sikaso komini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na ekɔliso ninnu kɔnɔna na ka se ka yeelen ɲuman ni i ka dɔn k'a fɔ yeko ɲuman ni k'o di ekɔliso kofɔlen bɛɛ lajɛlen ma ka ban i ka dɔn k'a fɔ k'o ɲini k'a di ekɔliso ninnu ma bɛɛ lajɛlen ma ka se ka fana dɔ fana fara min ye i ka dɔn k'a fɔ ekɔlimɛtiriw olu ka dɔnniya kan an b'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kalifa sanɔgɔ a sera ka baara minnu kɛ fana tuguni sikaso komini kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye sikaso suguba ni ka a lajɛya ka saniya ka min ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛda ɲuman kura ni k'o di sikaso suguba ma ka se ka sugu caman fana ni k'o jɔ i ka dɔn k'a fɔ sikaso dugukɔnɔna yɛrɛ o kɔnɔna na o dɔ ye sanubugu 1 medini fo ka taa bila yɔrɔ caman de ma sikaso waati damadɔ kɔnɔna na kalifa sanɔgɔ a n'a ka meri a sera k'o baara lawaleya sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na min ye i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a jateminɛ sikaso meriba bi a baarakɛlaw bɛ taa maa kɛmɛ fila bɔɲɔgɔn la olu ka kalo sara kalo la a bɛ bɛn miliyɔn mugan ani wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn ma kalifa sanɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ a sera ka wulikajɔ sabati ka se k'olu ka sara ni ka asuransi ni k'o di u ma min ye i ka dɔn k'a fɔ sarako mankan i ka dɔn k'a fɔ a tɛ kɛ sikaso meriba kɔnɔna na kabi san wolonfila yɛrɛ o kɔnɔna na maa kɛmɛ fila bɔɲɔgɔn olu ka kalo sara a bɛɛ lajɛlen bɛ bila i ka dɔn k'a fɔ miliyɔn mugan ani wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn ma kalo kalo meri bi maa minnu sara i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ka eh, jufa la o tɛmɛnen kɔfɛ min i ka dɔn k'a fɔ ka saniya ni kɛnɛya ka se ka sabati sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na kalifa sanɔgɔ a n'a ka baarakɛlaw meri yɛrɛ tɔgɔ la u sera ka i ka dɔn k'a fɔ sesicom ni ka baarakɛminɛnw ɲini k'a di u ma fɔɔ ka taa bila sikaso lapitalisoba ma min bi i ka dɔn k'a fɔ n'a kɛra misali ye mali yɛrɛ o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ san wolonfila in kɔnɔna na min i ka dɔn k'a fɔ tɔntɔn kalifa sanɔgɔ ni ale ye sikaso komini uribɛni o mɛri ye i ka dɔn k'a fɔ dugukolo mankan a sera ka camanba ni k'o kɛ o la halisa min i ka dɔn k'a fɔ kalifa sanɔgɔ a n'a ka jama u bɛ ka wulikajɔ ni k'o sabati walasa min i ka dɔn k'a fɔ sikaso dugukolo mankan i ka dɔn k'a fɔ mankan kana kɛ tuguni abada o b'a jira k'a fɔ san wolonwula in kɔnɔna min ye kalifa sanɔgɔ jɔnwala i ka dɔn k'a fɔ a sera ka baara caman de kɛ min n'a sera ka sikasokaw ni k'o nafa n'i y'a jateminɛ san wolonwula in kɔnɔna a ye minnu kɛ jɔnwala maa kɔni bɛ se k'a disi gosi n'a ye ko kalifa sanɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ a ye sikaso kunnawolo n'an bɔra sikaso kibaru nasira kɔnɔna na an bɛ taa jamana kɔrɔnfan fɛ burɛmu an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ min ye mali kɛlɛkɛcɛw o bɛ ka munumunu kɔni salo kɛ i ka dɔn k'a fɔ burɛmu marabolo maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyala jango min ye mali kɛlɛkɛcɛw o bɛ ka munumunu salo min kɔni dabɔ an b'a lɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen a n'a kunkanfɛn bɔ mali kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka gosili kɔni kɛ nin waati in na ka se ka maa jugu k'o dagayɔrɔ ni kari k'a fɔ ni k'a bɛɛ lajɛ kɔni dagakolon ci jango dɔgɔkun dama tɛmɛnenw maa jugu minnu ye kari k'a fɔ o y'an ka bato min kɔni tiɲɛ fɔ ka taa ka maa dɔw bɔnɛ o ni na o min n'a ma bɛn jamana maa ɲɛmɔgɔw ma i kari k'a fɔ o nɔngɔni bɛɛ o ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan ka se ka maa jugu k'o nɔfɛ gɛn k'o gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka dɔw yɛrɛ dagakolon k'o dagayɔrɔ dɔ ni k'o dagakolon ci burɛmukaw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ tile fila bɔɲɔgɔnko bɔ min ye mali kɛlɛkɛcɛw avion fɔ ka taa bila i kari k'a fɔ o bɛ ka munumunu salo kɔni dabɔ walasa ka se ka maa jugu i ka dɔn k'a fɔ k'o no i ka dɔn k'a fɔ k'o nɔfɛ gɛn k'o gɛn ka bɔ sikaso eh, eh, mali yɛrɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ burɛmukaw y'a jira k'a fɔ nin waati na min ye nimisiwasa ye olu kɔni bɛ k'o sɔrɔ mali kɛlɛkɛcɛw fɛ jango yɔrɔ caman tun bɛ yen min na mali darapo i ka dɔn k'a fɔ a tun tɛna eh, a tun tɛ ka yɛlɛma yɛlɛma kɛ yen nka nin waati na mali darapo a kɔni bɛ ka turu nin waati na burɛmu a n'a marabolo maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun kelen n'a kunkanfɛn mali kɛlɛkɛcɛw sanfɛ ani duguma min ye sɔrɔdasiw olu kɔni bɛ ka muruti i ka dɔn k'a fɔ k'o fari da ka se ka maajugu k'o silatunu k'o gɛn ka bɔ mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na o kelen fana don mali cɛmancɛ fan fɛ mɔti marabolo kɔnɔna na munumunu salo fana bɛ ka dabɔ mali kɛlɛkɛcɛw fɛ walasa ka se ka lakana ni k'o sabati fɔ ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ lakanako a ka se ka don ba la mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa marɔkukaw fɛ yen an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun kelen a n'a kunkanfɛn min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye o bɛ ka marɔku marɔku jamana ni k'a sɛgɛn nin waati kofɔlen in na maa ba saba bɔɲɔgɔnko olu kɔni fatulen bɛ nin waati in na fɔ ka taa bila maa ba fila ani maa kɛmɛ seegin bɔɲɔgɔnko minnu kɔni blessera kosɛbɛ minnu ta ka jugu kosɛbɛ min ye kari k'a fɔ marɔku masakɛ Roi Mohamɛdi i kari k'a fɔ a kɔni wulila ka wulikajɔ kɔni sabati ka se ka dɛmɛ ni k'o ta ka ɲɛsin maa minnu maa minnu ka duw binna wa minnu fana fatula ka se ka dɛmɛ k'o ta k'a di o ma an b'a jira aw la k'a fɔ jolidiw fana i ka dɔn k'a fɔ olu baara kɔni sabatila maroko jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ min ye ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ a tun famana ka kɛ maroko jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o de kama min ye diɲɛ setigi jamana caman de bɛ yen minnu tun bɛ ka dɛmɛ ta nin waati na ka ɲɛsin maroko ma janko maroko bɛ gɛlɛya min yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ waati na fɔ sisan n'an bɔra maroko an bɛ taa libi an b'a jira k'a fɔ min ye maa ba kelen ani kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔn olu kɔni tununnen bɛ nin waati na ka sabu kɛ min ye sanfiɲɛ ani fiɲɛ juguma dɔ n'o cira i ka k'a fɔ libi jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a bɛ taa maa kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔn minnu kɔni fatulen bɛ nin waati na maa ba kelen ani maa kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔn olu yɔrɔ ma dɔn nin waati na nka min ye ɲini kɔni bɛ ka sabati nin waati na walasa min ye libi jamana kɔnɔna na fiɲɛ min kɔni bɛ ka cɛnni kɛ a ye dɔw ka mobiliw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ ka maa damaw i ka k'a fɔ k'olu bɔnɛ u nin na o nɔnkɛnɛ bɛ min ye faransi i ka k'a fɔ ale kɔni dɛmɛ kun ta ka ɲɛsin nin waati in na libi kɔ ma janko min ye i ka k'a fɔ libi a ka se ka bɔ a yɛrɛ la an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ san damaw nin waati na min ye san duuru bɔɲɔgɔn ye mamadu kadafi salen kɔfɛ libi ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya min nana fara a kan nin waati in na nin dɔgɔkun in na min ye fiɲɛ kolonba dɔ o k'o ci la fo ka taa bila sanba dɔ o kɔnɔna na a sera ka maa ba kelen ani maa kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔn kɔni k'olu ɲɛmatunu maa kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔn kɔni olu suw de bɛ ka bɔ nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni bɛ ka maa caman yɛrɛ kɔni kamanagan nin waati in na an ka bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛ ni min ye o de ye ntolatan ye an b'a jira aw la k'a fɔ kunu min ye k'a dɔn k'a fɔ mali ani cote d'ivoire olu kɔni ye balima ntolatan nin kɔni tan cote d'ivoire jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a taana cote d'ivoire tɛrɛn min na a tɔgɔ dara alasana daramani watara la nka min ye k'a dɔn k'a fɔ ntola in daminɛna nka i ka dɔn k'a fɔ a kɛra fu ani fu ye sabula min ye sanji ye i ka dɔn k'a fɔ o ye ntola in kɔni tiɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ min ye jɔnwala mali ntolatannaw n'an k'o ma ko ɛgiliw o tun bɛ tɛn kan ka sabu kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ dusu ani kolo ni pasa o tun bɛ k'o sigi walasa ka se ka sebaaya nin kɔni sɔrɔ nka i ka dɔn k'a fɔ kunu ta ma se ka ɲɛnabɔ ka sabu kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ première mi-temps tɛmɛnen kɔfɛ sanba dɔ de wulila abijan kow fɛ yen a sera ka balon in bali i ka dɔn k'a fɔ a tɔ ma se ka tan min i ka dɔn k'a fɔ 45 minutes tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ mi-temps deuxième mi-temps kɔni ma se ka kɛ ka sabu kɛ san ko ye a y'a tiɲɛ ninnu kɛra aw garisɛgɛ bi bamanankan kunnafoni yɛrɛ o kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ an b'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jɛmukɛ in na kosɛbɛ a fɔlɔ fɔlɔ o ye dolo créateur Umar Jara cɛ kelen min n'a ye dolo ɲini k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra misaliya Mali kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ walasa sabula i ka dɔn k'a fɔ an ka se k'an dakan ka a ta a n'a bila dɔn a filanan o ye sirakɔrɔ morikɛ kelen dawuda eh, tarawele min ye kari k'a fɔ dawuda tarawele ale y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ sikaso sirakɔrɔ an b'aw fo sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ